Fantaghirò pessone bella. Adattamentu de Italo Calvino. In tempos de antigoriu b'aiat unu re chi de fizos mascios non nde teniat, ma teniat tres pitzinnas galanas, sa prima si naraiat Carulina, sa segunda Assuntina e sa de tres li naraian Fantaghirò pessone bella. ca fiat sa più bella 'e tottacantas. Fiat unu re sempre ammalaidadu e de malumore, chi s'istaiat tottacanta die manna inserradu in camera 'e lettu. Teniat tre cadreas, una in colore chelu, una niedda e una ruja. E sas fizas, andende a lu saludare su manzanu, abbadaian deretu sa cadrea in ue fiat setzidu. Si fiat in sa colore chelu, cheriat nàrrere chi fiat allegru, in sa niedda, morte, in sa ruja, gherra. Una die sas pitzinnas agatesini a su babbu setzidu in sa cadrea ruja. Sa manna naresidi. Donnu babbu, ite colat? Su re rispondesit, Apo retzidu una lìtera dae su re de afaca minetende gherra, ma malaidadu comente so, no isco ite fàghere, ca no tenzo a chie pònnere a cumandu 'e s'esèrtzitu, unu generale capatzu in pagos minutos e no l'atopo. Si vostè mi lu permite, naresit sa manna. Fatto deo a generale. A cumandare sos soldados? E ite bi cheret? Creet chi no bi sia 'ona? Ma ite, no suni faina 'e femina? naresit su re. E proademi tando, insistesit sa manna. Proare? E proamus tando, naresit su re, ma isculta 'ene chi si in caminu ti pones a resonare cosa 'e femina ti nde torras derettu. De acordu gai Su re cumandesidi a s'iscuderi fidadu sou, Toninu, 'e pigare a caddu e acumpanzare a sa printzessa a sa gherra, ma a sa prima chi s'ammentaret de cosa 'e femina nde la torrare chitto a palatu. Gai sa printzessa e s'iscuderi andaian conca a sa gherra, cun totu s'esertzitu in fattu. S'aian già fattu unu bellu tretu cando che devian colare unu cannedu. Sa printzessa. esclamesidi. Oh, ite canna bellas a nde tennere in domo 'e custas, a l'ischis cantos rondinos bellos pro filare nde diamus faghere. Firma totu, printzessa! abboghinesidi Toninu. Tenzo su cumandu 'e bos accompagnare a palatu. Azis faeddadu 'e cosa 'e femmina. Boltesini sos caddos e totu s'esertzitu torresidi a segus. Tando. Sa segunda si presentesidi a su re, Maestade, anda deo a cumandare sa battaglia. A sa matessi cunditzione 'e sorre tua? Emmo, sa matessi. Gai, che partesine a caddu, issa cun s'iscuderi in fattu e poi cun totu s'eserzitu in fattu, camina camina

Nono, nono, li naresit issu, tue ses tropu pitzinnedda, no bi l'ant fata sorre tuas, e ite cheres chi mi fide? Ite male b'at a mi ponnere a sa proa, abba? naresit sa pitzinna. Azis a idere chi no bos azis a ilgonzare 'e me, ponidemi a proa.

chi no esseret unu generale, ma una pitzinna, e l'invitesidi a palatzu, pro si pònnere de acordu a subra de sas resones 'e sa gherra prima 'e comintzare a si dare bataglia. Lòmpidos in su palatzu 'e Curturè, issu curresit deretu a-e sa mama. Ma, ma! li naresit, s'ischeras, b'apo inoghe cun megus a su generale chi cumandat s'esèrtzitu inimigu, Ma solu idere lu deves. Fantaghirò, pessone dechida, dultze faeddada, oji niedda, oh, mama, mi paret una pisedda! Sa mama naresit, Giughelu a sa sala 'e sas aimas. Si est femina, no nde l'at a importare nudda 'e almas e no lis at a dare nemmancu un'ojada. Su re che leesit a Fantaghirò a sa sala 'e sas aimas, Fantaghirò si ponzesit tando a nd'istaccare sas ispadas dae su muru, a abbaidare comente si leaian e a las pesare, poi passesit a sos archibusos e a sas pistolas e los abelziat abbaidende comente si carrigaian. Su re torresit currende dae sa mama, Ma, su generale ischit leare sas aimas che un'omine, ma deo, abbaidendelu, de cudda idea non mi nde 'ogo. Fantaghirò pessone bella, dultze faeddada e oji niedda, O, mama, mi paret una pisedda! Sa mama li naresit, Essìde impare a su giardinu? Si est fèmina, at a collire una calchi rosa o viola e si l'at a pònnere in petorras, si est òmine, at a seberare unu gesminu e l'at a fiagare e si l'at a pònnere in s'orija. E su re aresit a passizu cun Fantaghirò in su giardinu.

Che sos omines at fattu! Ma a mie dae cussa idea non mi nde 'ogas! Fantaghirò, pessone dèchida, dultze faeddada e ojiniedda, oh mama, mi paret una pisedda! Sa mama, cumprendende chi su fizu fiat indiosadu pèrdidu, li naresit, Cumbida su generale a chena, si pro segare su pane si l'appògiat in petorras, est una fèmina. Si imbetzes lu segat tenendelu in artu, de seguru est òmine. E tue ti ses abbeladu pro nudda. Ma puru custa proa faddesit, Fantaghirò seghesit su pane che sos òmines. Su re, però, sighiat repetende a sa mama, Fantaghirò Pessone dechida, dultze faeddada e ojiniedda, oh mama mi paret una pisedda. E tando, faghe un'ultima proa, li naresit sa mama, invita su generale a si faghere unu bagnu cun tegus in sa batza 'e sos piches in giardinu, si est femina s'at a negare de seguru. Issu l'invitesit e Fantaghirò naresit, Zertu, Emmo, Cun piaghere, ma cra manzanu. E leadu a un'ala a Toninu s'icuderi, li naresit, Alluntanadi dae su palatu e cra manzanu beni cun in manu una littera cun sos sigillos 'e babbu e in sa littera bi devet essere iscrittu

Mi paret unu signu malu, calchi mala sorte. Ma cale mala sorte? faghiat su re dae s'abba. Ispozadebos e imboladebocche a noche giosso. S'istat unu 'ene, ite mala sorte cherides chi bi sian? In cussa s'intendesit su zoccu. 'e sos tòculos 'e calchi caddu. Lompesit s'icuderi, chi desit a Fantaghirò una lìtera cun sos sigillos reales. Fantaghirò si fesit biancanida. Mi dipiaghet, Magestade, ma bi sun noas malas. Già lu fia nende deo chi cussos tremores fian unu signu malu. Babbu est a pro a mòrrere. e mi cheret torrare a bidere. Bisonzat chi parta derettu, non arrestat chi fagher paghe, e si b'at galu calchi chistione de arresonare, benide a m'agatare a su rennu meu. Adiosu, su bagnu mi l'apo a faghere un'attera 'olta. E si che partesit. Su re abbarresit a sa sola e nudu, in sa batza 'e sos piches. S'abba fiat fritta e issu disisperadu. Fantaghirò fiat femina, ne fiat seguru, ma si che partiat sena chi isse si nd'esseret asseguradu. In antis de si ch'andare, Fantaghirò passesit in camera sua a si leare sas bestimentas e in su lettu lassesit unu pabileddu cun iscrittu. Femina est bennida e femina si ch'andat, ma su re connota no l'at. Cando su re agatesit su pabileddu, abarresit a bucca aberta, mesu tziccadu e mesu cuntentu. Arresit currende a sa mama, Ma! Ma! Intzertadu aia, fèmina fiat! E sena lassare su tempus a sa mama de rispòndere, brinchesit in carrotza e arresit a luta 'e fogu in fatu 'e Fantaghirò. Fantaghirò, lòmpida in antis 'e su babbu, l'abbratzesit e li contesit comente aiat inchidu sa gherra e filmadu sos progetos 'e invasione 'e su re inimigu. Cando dae sa corte s'intendesit unu tzocu 'e carrotza. Fiat su re inimigu chi fiat lòmpidu finas a cue, amoradu pérdidu e idèndela naresit, Generale, a bos cherides cojuare cun megus si tzelebresit s'afidu E sos duos res, como in paghe, cando su sogru si che molzesit, totu cantu arresit in eredidade a su zeneru, e Fantaghirò pessone bella fut coronada reina de ambos regnos.